an sigira an ka jɛmukan sanfɛ sa jɛmukan min bɛ n'a bɛ di aw ma juma su o juma su imam sulemani tarawele ka fara denmuso ka kunnafoni kulubali an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya folikan nin waati in na an b'ala deli ala ka sigida caman yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na alihamudulilayi an bɛ kisa min kɔnɔna na nin sanga in na ni o de ye jagako ye an b'ala deli ka a sɔrɔ di an yɛrɛ ma a bɛ minnu bolo ala ka kara di ma ka se ka jaga bɔ ala ka an na a yɛrɛ dɛmɛ ala ka nɛma ala ka si jan ni kɛnɛya di an ni imam yɛrɛ ma nin waati na sa ɲininkali fila bɛ n bolo ka ɲɛsin imam ma jaga ko hukumu kɔnɔna na an balimamuso dɔ ɲininkali kɛ ko ka sɛmɛ mesaji la ka yira k'a fɔ ko ni den bangena a ka den kundi don nafolo min sɔrɔ olu la buranmuso y'a minɛ ka taa bila banki la sefa waa bi duuru hakɛ de ma

an bɛ alahu taala tando k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn an seko damajira la o kɔfɛ an b'an kalifa o masaba in na sabula a tɛ kalifa tiɲɛ o kɔfɛ an bɛ soli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye muhamadu ye salawatu rabi wasalamu ale an bɛ ala taala deli ala ka an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara an bɛ ala taala deli limaniya ani sutura ni garijɛgɛ ɲuman ala ka di an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Alahu taala deli an ka haminako dogolenw ani n'a bangenenw Ala ka sababu ɲuman di an ma o la, an bɛ Alahu deli jamana in Ala k'a mada hɛrɛ la, Ala ka kɛnɛya di an ka banabaatɔw ma, Ala ka hinɛ an ka silamɛ furew la, Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma, Alahu kana an si to janfa la, Ala kana an to namara la, Ala kana an malo diɲɛ na, Ala kana an malo lahara, Ala kana an malobaga bila an na, Ala k'an kanu to ɲɔgɔn na, Ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ.

An ka jaka di kɛmɛ fila fila kɛmɛ saba saba waa kelen kelen alihamdulilahi rabil alamin jaka a laɲini na belebele jaka yɛrɛ dabɔra kun min kama o de ye ka se ka fantanya kɛlɛ jaka dabɔra kun min kama silamɛya jɔsen dɔ la kelen don nka a kunba kodɔn belebele min bɛ a la o de ye ka fantanya kɛlɛ o tuma e min bɛ ka jaka di i sigi k'i miiri k'a lajɛ dɛ ni kɛmɛ fila bɛ se ka fantanya kɛlɛ ka bɔ fantan na walima kɛmɛ saba walima waa kelen n'i ye waa kelen di mɔgɔ ma bi tile la a mɛɛnnenba a bolo tile fila don kɔni tɛ a tɛ dɔw yɛrɛ ka tile nasɔngɔ bɔ o tuma jaka kunba de ye ka fantanya kɛlɛ ɔ nka n'a y'a sɔrɔ e ka jaka bɛɛ de bɛ bɛn waa kelen ma i komi e ka nafolo bɛɛ ye waa bi naani ye ɔ o jaka ye waa kelen ye o tuma i bɛ waa kelen di i bɛ sin ka kari ka waa kelen bɛɛ ta i b'a di mɔgɔ kelen ma nka i kan'a fɔ k'a fɔ i b'a di kɛmɛ fila fila kɛmɛ naani naani la a bɛɛ ta i k'a di mɔgɔ kelen ma ɔ n'i ka jaka sera miliyɔn duuru miliyɔn tan ma o tuma a lajɛ manankun joli de bɛ se ka baara daminɛ jamana kɔnɔ ɔ i b'o jateminɛ sabula n'i y'a jateminɛ n'i ko i b'a fɛ ka mɔgɔ bila baara la sisan jako sira fɛ walima baara sira fɛ a ka se k'a yɛrɛ nafa baarakɛminɛnw jateminɛ fɔlɔ i ko maa min n'a bɛna jako kɛ ɔ i ka kiyɔsiki jate minɛ fɔlɔ i bɛ t'a sɔrɔ o bɛ taa waa kɛmɛ na o dilan wari bɛ taa o la o tuma minɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ olu jate minɛ ɔ an k'a kɛ waa kɛmɛ minɛn ka k'a kɔnɔ ɔ kuranw donni min bɛ k'a kɔnɔ sigilanw sɛziw a daw labɛnniw ka fara fɛnw kan i b'a sɔrɔ a kiyɔsiki yɛrɛ sigili n'a musaka bɛ taa waa kɛmɛ ni bi duuru la waa kɛmɛ minɛn ka k'a kɔnɔ o tuma o tigilamɔgɔ sin ka kari i ka miliyɔn fila ta ka di a ma mm-hmm. n'o kɛra a bɛ se ka baara kɛ n'a ye ɔ nka ni e ye waa bi saba waa bi naani d'a ma mm-hmm. ɛ a b'a dun de a tɛ se ka baara kɛ n'a ye wala sabula tile bɛɛ n'a ko don mm-hmm. tile dɔw tɛmɛna hali waa tan kun bɛ se ka baara kɛ i bɛ baara kɛ wa i bɛ kɛ fɛntigi ye nka an bɛ bi tile min na waa tan tɛ se ka i yɛrɛ sigiyɔrɔ dɔrɔn labɛn ɔ n'i ye waa tan minɛn yɛrɛ ye kabako don awɔ sabula nin minɛn yɛrɛ fana n'i ye nin kitabu ninnu yɛrɛ jate minɛ bɛrɛ tɛ nin ni waa tan cɛ ɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka kitabu feere daminɛ n'a ye nin fila nin saba nin dɔrɔn ta karamɔgɔ joli de bɛ na ni a jɔ k'a lajɛ ko i tɔ k'a lajɛ ka ɲɛnaɲini nin na o tuma i b'a ye k'a fɔ minnu b'a di kɛmɛ fila waa kelen waa fila an t'a fɔ ko jaka tɛ dɛ jaka don a bɛ wasa kɛ nka silamɛya y'a dabɔ kun min kama e ta tɛ se k'o mako ɲa o tuma mɔgɔ min bɛ giriman di maaw ma min bɛ manankun bɔ o de ɲininen don nka n'i y'a di fitinin fitinin maaw k'a dun ten o tuma i ye jaka bɔ wa jaka minɛli a t'anw bolo fana dɛ a bɛ alahu taala de bolo an kɔni b'a jigiya alahu taala k'i ka jaka minɛ i ye nka a dabɔra kunba min kama e ta kɔni tɛna o mako ɲa an bɛ ala deli ala ka sababu ɲuman di an ni setigiw ma o kɔfɛ min ye an ka ɲininkali filanan ye n'o de ye denmisɛnnin fitinin ka nafolo yala jaka bɛ a la wa i komi an balimamuso y'a fɔ cogo min ale den nafolo min sɔrɔla a tɔgɔ la waa bi duuru a maralen bɛ banki la o la n'an ye an ka sariya gafa belebele dɔ lajɛ n'o ye mudawana ye ibnu kasim n'o ye alimami maliki ka kalanden jolen dɔ ye ale ko k'a ye alimami maliki ɲininka denmisɛnnin fitininw ka nafolo ani maa min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'a fɔ a ma ko fatɔ ko yala jaka bɛ nin maa fila ka nafolo la wa denmisɛnnin fitinin ka nafolo ani fatɔ ka nafolo sabula n'i ye silamɛya jɔsenw jateminɛ aja seli sun hiji ani kalimatu shahada n'o y'a la belebele ye walisa ninnu ka wajibiya i kan wajibinin fin na fo a k'a sɔrɔ i balikuyara i tɛ denmisɛn ye fo a k'a sɔrɔ i hakili ka ɲi i tɛ fatɔ ye o tuma denmisɛnnin seli tɛ wajibi ye a kan denmisɛnnin sun tɛ wajibi ye a kan denmisɛnnin hiji tɛ wajibi ye a kan fatɔ seli tɛ wajibi ye a kan fatɔ sun tɛ wajibi ye a kan fatɔ hiji tɛ wajibi ye a kan yala jaka fana bɛ i komi silamɛya jɔsen tɔw wa o la n'an y'an ka sariya gafa dɔ lajɛ n'o ye ashalul madarik ale b'a yira an na inna zakata a ko i k'a dɔn jaka hakun ale ye hakɛ dɔ de ye ta'allaka bi ainil mali hmm. hakɛ in walisa ka wajibiya i kan a gulonnen don sɔrɔ jaati de la hmm. fala yushtaratu fi wujubiha bulughun baliguya tɛ ale wajibiya shartu ye hmm. wala aqlun hakilitigiya yɛrɛ fɛnɛ tɛ a wajibiya shartu ye li subutil milki laha n'a sabatira k'a fɔ jaka nafolo hakɛ bɛ i bolo o tuma ko balikuya ani hakilitigiya tɛ ale wajibiya shartu ye o la ibnu kasim ale kɛlen ka alimami maliki ɲininka yala jaka bɛ denmisɛn fitinin ka nafolo la wa ani fatɔ ka nafolo faqal alimamiw ka alimami ko n'o ye alimami maliki ye a ko fi amwalihim sadaqa jaka ye wajibi ye denmisɛn fitinin ka nafolo la ani fatɔ ka nafolo la hali den min bɛ bamunan kɔnɔ jaka ye wajibinin fin ye a ka nafolo la wafi hurusihim ni foro binna den fitinin tɔgɔ la o tuma den dɔ bɛ wolo a ka ca la o kɛ ka di karamɔgɔ kunda a bɛ se ka kɛ setigi kunda fɛnɛ nka karamɔgɔ kunda ta ka ca i b'a sɔrɔ i karamɔgɔ a bɛ den dɔ sɔrɔ kalandenw b'a fɔ k'an ka foro bin an karamɔgɔ den tɔgɔ la ɔ ni o foro in binna o den fitinin tɔgɔ la k'a to bamunan kɔnɔ n'a sɛnɛfɛnw tigɛra k'a jaka bɛ bɔ wafi naddihim nafolojɛ min bɛ den fitinin tɔgɔ la n'a bɛ bamunan kɔnɔ ko jaka bɛ bɔ a la i komi an balimamuso in ka ɲininkali o tuma ale den ta kɛra a ye nafolo sɔrɔ denkundi sababu la o tuma o bilara a ɲɛ ɔ an dun bɛ waati min na sisan n'i ka nafolo ye waa bi naani sɔrɔ jaka bɛ wajibiya i kan a jaka ye waa kelen ye o tuma ko jaka bɛ ɲini a la ɔ denw dɔw ka nafolo bɛ sɔrɔ tiɲɛ sira fɛ i b'a sɔrɔ den dɔ bɛ bange a bɛ bamunan kɔnɔ dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila fa bɛ faatu den niyɔrɔ tiɲɛ bɛ se ka miliyɔn tan miliyɔn mugan sɔrɔ o tuma ko jaka ye wajibi ye den ka nafolo la ɔ wafi masiyatihim bakan min fana bɛ den tɔgɔ la i b'a sɔrɔ kuma dɔ la Ni setigibaw n'u muso jiginna i b'a sɔrɔ naani minnu b'u kɛrɛfɛ ani minnu b'a fɛ ka u yɛrɛ gɛrɛ setigi in na ɔ dɔ bɛna misi di n ye nin di den ma a ye nin bila den tɔgɔ la dɔ bɛna saga di n ye nin di den ma dɔ bɛna ba di n ye nin di den ma dɔ bɛna sɛ di n ye nin di den ma o tuma ko ni o bakan minnu sɔrɔla den tɔgɔ la ni jaka bɛ bɔ bakan minnu na i komi ɲaamɛ misi saka ba o tuma ni bakan in marala den tɔgɔ la n'a bugunna ni ɲaamɛ ye duuru sɔrɔ jaka b'a la ni misi ye bi saba sɔrɔ jaka b'a la ni saka ni ba ye bi naani sɔrɔ jaka bɛ a la o tuma a b'o cogo la wa fima yudiruna litijara jako min bɛ ka munumunu fana o tɔgɔ la ko jaka bɛ a la i b'a sɔrɔ kuma dɔ la i komi misali an balimamuso ka ɲininkali waa bi duuru min nana di den tɔgɔ la jaka ka kan ka bɔ a la nka n'i ye waa bi duuru in da san o san ka jaka bɔ a la a bɛ ban o tuma sariya b'a ɲini wa bi duuru in a ka di danayamɔgɔ dɔ ma min bɛ se k'a labaara tɔnɔ ka fara a kan o tuma wa bi duuru in n'a bɛ ka kɛ ka jago kɛ den tɔgɔ la o tuma san o san marchandise in bɛ jate k'a jaka bɔ nka n'a mugu dalen don ten banki la san o san ka dɔ bɔ a la wari bɛ ban. o de la Ala kira b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an ka den fitininw ka nafolo labaara mun kama jaka kan'u ka nafolo ban o tuma denmisɛnnin fitinin ni jako bɛ k'a tɔgɔ la ko jaka b'a la wa fatɔ yɛrɛ fana bɛ nin cogo la o de la n'i ye risalatu samaru dani lajɛ ale b'a yira an na a ko wa a sɔɔgiri zaka ko jaka ye wajibifɛn de ye denmisɛnnin fitinin fana kan a o de la jaa n'i ye nin jate minɛ den min bɛ bamunan kɔnɔ ni sariya y'a wajibiya o kan an ka npogotigininw ni kamalenninw bɛ u bɛ baara la nka u tɛ sɔn ka jaka bɔ ko anw ma furu fɔlɔ yala den min bɛ bamunan kɔnɔ o de ka surun furu la wa e min ganalama bɛ ka sara ta kalo la e de ka surun furu la o tuma nafolo dulonnen tɛ jaka dulonnen tɛ n furula n ma furu n ye maakɔrɔba ye n tɛ maakɔrɔba ye jaka dulonnen tɛ o la jaka dulonnen don sɔrɔ de la a dulonnen don sɔrɔ de la ni mara in kɔni sabatira a dulonnen don o de la nka den min bɛ bamunan kɔnɔ Est-ce que ale yɛrɛ bɛ se k'a ka nafolo jaka jate k'a di wa a tɛ se fatɔ n'i ko k'a k'a ka nafolo jaka di a b'a bɛɛ ta de k'a di mɔgɔw ma a tɛ se o tuma sariya ko nafolo in kalifalen don maa min na k'o de bɛ jaka in bɔ a ye san o san ɔ nka n'a ye jaka bɔ k'a bɛ seere kɛ a la an bɛ bi tile min na i komi denmisɛnnin min ka nafolo bɛ yen ɔ u ka kan ka waa bi duuru in ta k'a labaara walasa a ka bukun o tuma ni a san yɛlɛmana n'u y'a jaka bɔ seere bɛ k'a la o tuma karisa den waa bi duuru de tun b'a bolo ɲinan o tuma waa bi duuru in an y'a jaka bɔ a bɛnna waa kelen ani dɔɔnin ma a bɛ sɛbɛn ka bila ɔ san wɛrɛ n'o y'a sɔrɔ wari wari in sera waa bi wɔɔrɔ ma o tuma a bɛ sɛbɛn ɲinan fɛnɛ wari in sera waa bi wɔɔrɔ ma an y'a jaka bɔ o tuma jaka bɛnna waa kelen ani kɛmɛ duuru ma o tuma o bɛ sɛbɛn ka bila san o san a bɛ sɛbɛn ka bila ni denmisɛn in kɔrɔbayara a bɛ jira a la a ko nka ni maa min ye denmisɛnnin fitinin ka jaka bɔ e ma seere k'a la i ma papiye k'a la ibnu habibu y'a fɔ an ɲɛna nawadir wa ziyadatu kɔnɔna na a ko yusaddaqul waliyu in kana ma'munan o tuma denmisɛnnin walima fatɔ a ka nafolo koɲɛ bɛ min bolo n'o ye a ka jaka bɔ k'an b'a tiɲɛtigiya ni a ma seere k'a la n'a y'a sɔrɔ dannaya mɔgɔ don ɔ nka ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn karisa kɔni ka nafolo koɲɛ bɛ karisa bolo hmm, nka karisa a ka kow jɛlenba tɛ dɛ waati bɛɛ a bɛ ka maaw ka fɛnw puruti ɔ n'o nana ko n ye karisa ka jaka bɔ an t'a tiɲɛtigiya fo a ka seere de kɛ a la o tuma an bɛ min fɔ an balimamuso ye den ka nafolo jaka bɛ a la nka min ɲininen don u ka nafolo in ta ka baara kɛ ni a ye a ka bukun jaka kana nafolo in dun k'a ban an bɛ alahu taala deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ n'an ye jaka yɛrɛ ta k'a lajɛ o jaka in yala a bɛ bɛn an ka jaka bɔ jɛ fila la wa jɛ fila n'o ye sanu ani wari a bɛ fɔ o de ma ko jɛ fila o minɛnw minnu bɛ an bolo i b'a sɔrɔ sanu asɛti o bɛ dɔw ka alimaru n'u ka bibiliyotɛki kɔnɔ sanu kuyɛri a bɛ dɔw ka alimaru n'u ka bibiliyotɛki kɔnɔ dɔw yɛrɛ ka mɔnturu bɛ yen sanu bɛ a la o tuma ko esike a bɛ bɛn an ka jaka bɔ ninnu na wa n'an y'an ka sariya gafa dɔ lajɛ

o tuma ni maa min ka kɔɲɔminɛn k'a fɔ warijɛ asɛtiw b'a la warijɛ kuyɛriw b'a la sanu asɛtiw b'a la sanu kuyɛriw b'a la ko jaka ye wajibi ye a la nka aja haramu don an ka dumuni kɛ ni warijɛ kuyɛri ye awɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ jurumu sɔrɔ an ka jifilenw tuma dɔw la dɔw ta ye warijɛ ye haramu don i ka ji min a la ɔ haramu don i ka tigɛli kɛ ni a ye sabula warijɛ ni sanu an ka lahara dumunikɛ minɛnw de don nka diɲɛ kɔnɔ an b'a kɛ k'an yɛrɛ mako ɲɛ wariko sira fɛ o tuma ni sanu kuyɛri fana b'i bolo haramu don i ka dumuni kɛ a la nka a jaka bɔli ye wajibi ye a bɛ maa minnu ka kɔɲɔminɛn na walima a bɛ minnu ka bibiliyotɛkiw kɔnɔ i b'a valeur jateminɛ san o san i b'a jaka bɔ n'i m'a jaka bɔ Alahu taala b'i minɛ alikiyama jɔ kɛnɛ kan a b'o cogo la masiri minnu fana bɛ feere kama i komi bijuteri sanu feere yɔrɔw warijɛ feere yɔrɔw o tuma wajibi don i b'i ka sanu valeur bɔ k'a jaka bɔ nafolomugu la walima i bɛ se k'a jaka bɔ sanu yɛrɛ la wajibi don i bɛ warijɛ valeur hakɛ ta k'a jaka bɔ nafolomugu la walima i b'a jaka bɔ warijɛ yɛrɛ la irshadu bɛ tila k'a fɔ an ye wa hiliyatu ma la yajuzu tahliyatu fɛn min ni haramu don e k'o kɛ i yɛrɛ la masiri ye ni e y'o kɛ i ka masiri ye ko wajibi don san o san i k'a jaka bɔ i komi ni sanu sɛni donna cɛ kan na o ye haramu ye o tuma sanu sɛni in valeur san o san i b'a jaka bɔ ni sanu sɛni bɛ cɛ kan na fɛnɛ fo a ka taa bɔ jurumu de bɛ ka sɛbɛn a kan na nka ni sanu sɛni bɛ muso kan na jaka t'a la jurumu t'a kan na ni warijɛ sɛni bɛ cɛ kan na haramu don a k'a don a kan na madama a b'a kan na fo ka taa bɔ junubu bɛ ka sɛbɛn a kan wa san o san a kan k'a jaka bɔ nka ni warijɛ sɛni bɛ muso kan na jurumu t'a kan jaka t'a la ale yɛrɛ bɛ baraji sɔrɔ n'a tɛ k'a don k'a yɛrɛ feere ni a ye a b'o cogo la barasɔlɛ minnu bɛ don tɛgɛ la ni nin bɛ cɛ tɛgɛ la haramu don wa n'a b'i tɛgɛ la madama n'a ma bɔ junubu de bɛ ka sɛbɛn i kan wa san o san wajibi don i b'a valeur ta k'a fara i ka nafolo kan k'a bɛɛ jaka bɔ ɲɔgɔn fɛ nka ni barasole bɛ muso tɛgɛ la baasi tɛ a la jaka t'a la a bɛ baraji sɔrɔ a donni na n'a tɛ k'a yɛrɛ feere ni a ye a b'o cogo la bololabagi nin ye cɛ ka sunna ye nka ni cɛ ye sanu toni a kɔnɔ a kɛra haramu ye o tuma san o san sanu hakɛ min b'a kɔnɔ i b'o valeur ta k'a fara i ka nafolo kan k'a jaka bɔ o tuma a b'i tɛgɛ min na madama a bɛ tɛgɛ la n'a tɛ ka bɔ jurumu de bɛ sɛbɛn i kan nka n'a bɛ muso tɛgɛ la hali ni muso y'a ta kɛ sanu yɛrɛ ye baasi t'a la a bɛ baraji sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a tɛ k'a don k'a yɛrɛ feere ni a ye o tuma fɛn o fɛn n'a donni ye haramu ye i kan n'i y'a don o tuma wajibi don i b'a jaka jate ka fara i ka jaka kan san o san nka fɛn minnu donni ye halala ye i kan olu sen tɛ a la olu t'a la o tuma a b'o cogo la maa bɛ fɛn minnu fana mara i ka sini ɲɛsigi kama ko jaka b'a la o de la jawahirul ikilil tigi b'a fɔ an ɲɛna aw mu'idun lil aqiba fa fihi zaka ko maa ye fɛn min mara i ka sini ɲɛsigi kama ko jaka b'a la i komi an balimamuso ka ɲininkali ye ko wari in maralen don den ka sini ɲɛsigi kama o tuma jaka b'a la sabula n'i y'a ye i bɛ sini ɲɛsigi mara o kɔrɔ ye bi ɲɛsigi de bɛ yen o kɔni tɛ bi ɲɛsigi tɛ mɔgɔ min bolo e tɛ se ka sini ɲɛsigi mara dɛ awɔ o tuma ko jaka bɛ a la walaw li imra'atin ko hali n'o kɛra muso de ye muso in a ye sanu dɔ mara a yɛrɛ ɲɛ walima a ye warijɛ dɔ mara a yɛrɛ ɲɛ ko ni n kɔrɔla ka dɛsɛ sabula n ma den sɔrɔ jigiya tɛ n na o tuma ni n kɔrɔla ka dɛsɛ cɛ tɛ den tɛ balima tɛ o tuma n bɛ nin kɛ ka n yɛrɛkun dɛmɛ ko hali o ko jaka bɛ o la a ko nka la lubsa mubahin fɛn minnu donni dagalen don i ye ko jaka t'o la hali n'i ka fini kɛra ka so tan fa n'i bɛ k'a don jaka t'a la n'i ka samara talon ni suliyew ni kɛrɛpuw ani babiniw n'a kɛra ka so fa tew ma dama e kɔni b'a don ko jaka t'a la n'i ka kunnabiri kɛra ka so tan fa jaka t'a la o tuma muso ka masiri fana cayara cogo o cogo i ka sanu siyɛnni a kɛra k'i ka alimwari fa nka i bɛ to k'a bɛɛ don k'a yira i cɛ ɲɛkɔrɔ ko jaka t'a la nka n'a bɛ to ka sanu siyɛnni in singa a musoɲɔgɔnw ma location na u bɛ taa kɔɲɔ kɛ ni a ye sabula an balakaw b'o kɛ u bɛ ɲɔgɔn ka sanu luye ka t'a fɔ ko olu yɛrɛ ka sanu don mhm. ka sɔrɔ sanu luyelen don n'a dun juru tigɛra walima a tiɲɛna a bɛ sara ɔ e m'a ye hala dɔw u ka sanu n'i ko i b'a minɛ k'a lajɛ u b'a fɔ e kana maga a la a ka ɲi mun na sabula olu bɛ k'a fɔ k'u ta don u yɛrɛ b'a dɔn o ta tɛ ni n'i magara a la k'a sama n'a tigɛra a sara t'ale bolo ale kɛlen don k'a luye de ni kɔɲɔ banna n bɛ taa waa kelen d'i ma walima kɛmɛ duuru ka n'a fɔ k'o y'a yɛrɛ ta ye o tuma a bɛ k'a fɔ gorobinɛ nka a yɛrɛ kamana gannen don ɔ a ka segin ni fɛn ɲuman ye o tuma ko ni muso tora k'o kɛ k'a singa dɔrɔn ko jaka b'a la n'i kɔni y'i ka masiri singa musow ma u ka taa kɔɲɔ ni denkundi kɛ n'a ye ka na dɔɔni dɔɔni di e ma ko jaka b'a la walima e ka sanu masiriw ni warijɛ masiri minnu bɛ yen i ye dɔ bɔ a la ko n bɛ nin bila n denmuso ka kɔɲɔminan na jaka b'o fana na aja awɔ ni min bilara denmuso ka kɔɲɔminan ɲɛ jaka b'o la o tuma an k'an hakili to ninnu na ko a b'o cogo la ni maa min ye a ka kuranɛ masiri ni sanu ni warijɛ ye ko jaka kɔni t'o la awɔ sabula o ye ala kanu ni kira kanu ye nka a ka ca la aja korotum maa min bɛ kuranɛ masiri ni sanu ye bi a man ca dɛ awɔ anw ci ka ca o ma awɔ poussière anw ka kuranɛ bɛ masiri ni poussière de ye an bɛ don min na bi awɔ n'i taara mɔgɔw ka kuranɛ lajɛ so kɔnɔ n'i y'a ta n'a ma jɔsi aa n'i y'a ta poussière b'a la dɛ mun na sabula an t'a kalan o tuma ni kuranɛ masirila ni sanu ni warijɛ ye ko baasi t'o fɛnɛ na jaka t'o fɛnɛ na o tuma an bɛ alahu taala deli faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma o kɔfɛ aja korotum jaka yala an balima dɔw bɛ yen olu bɛ jaka kɛrɛnkɛrɛn u yɛrɛ balimakɛw n'u balimamusow walima u bɛ jaka kɛrɛnkɛrɛn k'a di u furumuso ma walima u bɛ jaka kɛrɛnkɛrɛn k'a di u fa walima u ba ma yala sariya fana ye mun fɔ o la o la n'an ye minhajul muslim ta k'a lajɛ ale bɛ a yira an na a ko jaka tɛ di maa ma maa min ni a ka musaka ye wajibi ye e kan ko jaka tɛ di o tigilamɔgɔ ma i komi jɔn kal walidayni i komi i fa an'i ba e fa n'i ba ni e m'olu balo jɔn de bɛ n'u balo o tuma ninnu baloli ye wajibi ye e kan e ka tila k'a fɔ k'i b'i ka jaka di olu ma o tɛ bɛn ninnu furakɛli ye wajibi ye e kan e ka tila k'a fɔ k'i bɛ jaka kɛ k'olu ka ordonnance san o tɛ bɛn i komi don dɔ an balima dɔ ye n wele ko ale fa banalen bɛ point g ko est ce que k'ale bɛ se k'a ka jaka kɛ k'o ka ordonnance san wa ɔ ni e ma se ka i fa dɛmɛ a ka furakɛli la fo i ka jaka nafa jumɛn yera fa ka den sɔrɔ la o tuma e ba ni i fa ka siyɔrɔ d'u ma o ye wajibi ye nka e t'olu ka luwanse sara fɔ i ka jaka o tuma ko nin tɛ bɛn n'i kɔni ye jaka don i bangebaa fila la ko i ma jaka bɔ sariya la i bɛ bila jakabɔbaliw ka minɛn kɔnɔ alikiyama jɔ don ala b'i fɛsɛfɛsɛ ko a b'o cogo la jaka man ka di i denw fɛnɛ ma i yɛrɛ wolodenw ko jaka man ka di olu ma sabula e de kan k'i jɔ n'i den ka musaka ye nka e man k'a fɔ k'i bɛ jaka di i den ma n'i ye jaka di i den ma i ma jaka bɔ sariya la a b'o cogo la i yɛrɛ furumuso k'a tɛ bɛn i ka jaka di o ma sabula e de ka kan ka i muso balo wajibi la e de ka kan ka siyɔrɔ di i muso ma wajibi la e de ka kan k'i muso furakɛ wajibi la e de ka kan ka fɛɛrɛbɔ di i muso ma wajibi la o tuma jaka ye fantanw ka hakɛ de ye a tɛ bɛn i ka jaka di i muso ma nka ni nafolo bɛ muso kun ale bɛ se k'a ka jaka de di a cɛ ma sabula cɛ ka musaka tɛ wajibi ye muso kan hali muso k'a yɛrɛ furakɛ o tɛ wajibi ye muso kan ni muso ye waritigi ye fɛn tɛ cɛ kun muso banana o tuma muso bɛ se k'a fɔ a karisa i komi wari tɛ e kun o tuma ne dun man kɛnɛ n bɛna n yɛrɛ furakɛ K'a juru don i la ni i ye wari sɔrɔ don min i b'a sara o tuma a bɛ taa a yɛrɛ ka ɔridinansi san k'a yɛrɛ ka furakɛli wari san n'a bɛnna waa bi saba waa bi naani ma a bɛ sɛbɛn ka bila ni cɛ ye wari sɔrɔ don min cɛ b'a sara ni cɛ ma se k'a sara cɛ denkɛw de b'a sara cɛ denw olu de b'a sara o tuma a ne banana n ye n yɛrɛ furakɛ aw fa ma se k'a sara o tuma aw fa fatura aw de b'a sara sisan sariya la u b'a sara wajibi la sabula ni juru bɛ i fa kan na e de b'a sara ɔ ni muso ye fɛn sɔrɔ o la n'a y'a ka jaka jate a ka jaka bɛnna waa kɛmɛ ma o tuma a bɛ se ka na a karisa ne ka jaka filɛ waa kɛmɛ a b'a di cɛ ma ɔ n'a ye waa kɛmɛ di cɛ ma kɔfɛ a bɛ se ka na a ah, karisa ne tun ye n yɛrɛ furakɛ waa bi saba n ka juru dɔ b'i la mm-hmm. o tuma kow cogoya ma ɲa fɔlɔ wa mm-hmm. ɔ n'a ko cogoyaw ɲana a b'i ka wari sara o tuma i ye jaka min d'a ma n'a y'a don nan na mm-hmm. a ye dɔ bɔ a la o tuma a taa malo san naani ye nasɔngɔ ye i b'a minɛ i b'a don a la sabula e ta tɛ wari in ye e y'a d'ale de ma nka e baloli ye ale kan wajibi ye o tuma a b'a don dumuni na a b'a dun baasi t'a la o tuma ni fɛn bɛ muso kun a k'a ka jaka di a cɛ ma o de ka fisa ka tɛmɛ a ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ nka cɛ ka jaka di muso ma o tɛ bɛn sabula muso ka musaka bɛɛ wajibi ye cɛ kan o de la an ka sariya gafa dɔ bɛ yen n'o ye nawadir wa ziyadat ale ko an ma ko ibnu habibu ko a ko a tɛ wasa kɛ maa k'a ka jaka di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka musaka ye wajibi ye i kan i komi i fa ani i ba ani mɔgɔ min bɔlen don i fa ni i ba fɛ ka jaka di o ma k'o fana man kan awɔ mɔgɔ min bɔlen don i fa ni i ba fɛ mm. jɔn de bɔlen don fa ni ba fɛ ka tɛmɛ mɔkɛ ni mamuso kan sabula ni fa ni ba tɛ yen dɔrɔn mɔkɛ ni mamuso de bɛ suraya la nka mɔgɔ mɔkɛ baloli tɛ wajibi ye i kan i mamuso baloli tɛ wajibi ye i kan nka e fana fa olu de baloli ye wajibi ye ale kan o tuma mɔgɔ si tɛ yen e fa ni ba kɔfɛ min bɔlen don olu fɛ ka tɛmɛ i mɔkɛ ni mamuso kan fa baloli ye wajibi ye i kan nka mɔkɛ baloli tɛ wajibi ye i kan o tuma ko jaka man ka di i mɔkɛ fɛnɛ ma a b'o cogo la i den foyi fɛnɛ tɛ yen min bɔlen don e den fɛ ka tɛmɛ i mɔden kan nka i mɔden baloli tɛ wajibi ye i kan i mɔden furakɛli tɛ wajibi ye i kan i mɔden ka so sara tɛ wajibi ye i kan nka a tɛ bɛn i ka jaka di i mɔden ma mun na sabula mɔgɔ si tɛ yen k'o bɔlen don e den fɛ ka tɛmɛ i mɔden kan nka mɔden baloli tɛ wajibi ye n'i ye mɔden balo i bɛ baraji de sɔrɔ wajibi tɛ i kan n'i ye mɔkɛ balo i bɛ baraji de sɔrɔ kɔni tɛ wajibi tɛ i kan nka k'a tɛ bɛn i ka jaka di olu ma sabula e fa tɛ sɔn cogo si kɔngɔ k'ale fa faga ka fɛn to e kun a fo n'i kɛra dangaden ye dɛ fa tɛ sɔn cogo si wa den yɛrɛ fana tɛ sɔn cogo si kɔngɔ k'ale den faga wari b'a fa kun ɔ o tuma o de la olu baloli t'e ka wajibi ye nka mɔgɔ dɔ de bɛ yen olu bɛ se k'e coincer wajibi la i k'a di u ma o tuma i fa b'i jakoya walima a bɛ bere yɛrɛ ta i kama na ni wari ye a b'a minɛ ka taa di a fa ma a fa kɔrɔnin dalen ma e yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ bɛ wari don nin cɛkɔrɔba dɛsɛlen na wa nka fa b'a dɔn ale cɛkɔrɔba dɛsɛlen tɛ fa bolo parce que fa bolo ale ka wajibi de a k'a balo o tuma sariya la i mɔkɛ baloli tɛ wajibi ye i kan nka a tɛ bɛn i ka jaka di a ma sabula maa dama e bɛ ka se ka i fa finanse mɔkɛ in kɔni kɔngɔ t'a faga wa a musaka fana bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ maa dama e bɛ ka se ka ko kɛ i den ye i mɔden kɔni a musakaw bɛ ɲɛnabɔ o tuma olu baloli tɛ wajibi ye i kan nka a tɛ bɛn i ka jaka di u ma a b'o cogo fɛnɛ na wa banil banat denmusow olu denkɛw ɔ k'i man ka jaka di olu fɛnɛ ma denmuso denkɛ sabula denkɛ den den o ye faso ye i n'o bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ nka denmuso o den i n'o tɛ kabila kelen kuma dɔw la i n'o tɛ du kelen yɛrɛ kɔnɔ o tuma k'a tɛ bɛn i ka jaka di o fana ma sabula e denmuso tɛ se ka sa kɔngɔ fɛ ka e to yen ni denmuso fana y'a ye ale den bɛ na sa kɔngɔ fɛ walima ale den bɛ lahalaya jugu dɔ la a bɛ na fa de kuwɛnse jagoya la o tuma hali n'i n'o tɛ faso kelen ye k'a tɛ bɛn i ka jaka di o fana ma ɔ min ye balimakɛ ani balimamuso ani fanincinin ni fakɔrɔbaw ani tɛnɛmusow ani barɔmusow ani bɛnkɛw ani i masurunyamɔgɔ tɔw ko baasi tɛ i ka jaka di ninnu ma awɔ sabula i balimakɛ o baloli t'i kan wajibi ye i balimamuso o baloli t'i kan wajibi ye i fanincinin o baloli t'i kan wajibi ye i fakɔrɔba o baloli t'i kan wajibi ye i tɛnɛmuso o baloli t'i kan wajibi ye i barɔmuso n'o y'i ba balimamuso ye o baloli t'i kan wajibi ye i bɛnkɛ n'o y'i ba balimakɛ ye o baloli t'i kan wajibi ye i masurunyamɔgɔ tɔw ko baasi tɛ i ka jaka di ninnu ma nka a sharutu ye mun ye n'a y'a sɔrɔ u tɛ e yɛrɛ ka kɔlɛ la i bɛ k'o labalo nka n'a y'a sɔrɔ e balimakɛw ni e balimamusow olu bɛ e ka du kɔnɔ walima a bɛ duba de kɔnɔ a bɛ kotise a bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn fɛ a tɛ bɛn i ka jaka d'u ma o la nka n'u b'u yɛrɛ kan olu yɛrɛ de b'u yɛrɛ balo o tuma k'i bɛ jaka d'u ma baasi t'a la n'a y'a sɔrɔ u bɛ jamakulu seegin na jamakulu seegin min ni jaka ka kan ka di olu ma o kɔfɛ a ja ala kira ka somɔgɔw n'an b'a fɔ olu ma ko sarifu ko jaka man ka di ninnu fana ma ayi sarifu jaka man ka di sarifu ma nka anw bɛ ka hayidaraw dɔrɔn de kɛ sarifu ye hayidara ye fitinin dɔrɔn de ye sarifuw cɛ la awɔ hayidara ye fitinin dɔrɔn de ye sabula ala kira yɛrɛ tɛ hayidara ye ala kira tɛ hayidara ye an ba fatima o tɛ hayidara ye mm-hmm. nka sharifatu don mm-hmm. ala kira ye sherifu ka sherifu ye mm-hmm. nka ala kira tɛ hayidara ye fatima tun ye sharifatu ka sharifatu ye nka fatima tun tɛ hayidara ye ali kelen pe dɔrɔn de denw ye hayidara ye sharifu dun ye kabila duuru de ye ali ye kabila kelen pe de ye a la o tuma o kabila duuru o tuma ko a tɛ bɛn jaka ka di olu ma o kabila fɔlɔ ye jumɛn ye banu hashim hashim denw ninnu ko a tɛ bɛn jaka ka di ninnu ma alu ali ali ka kɔlɛ n'o ye hayidaraw ye ko jaka tɛ di ninnu ma alu jafar jafar ka kɔlɛ olu fana ye sherifuw ye ko jaka tɛ di ninnu ma alu aqil mhm. aqil ka kɔlɛ ninnu fana ye sherifuw ye mhm. ko jaka tɛ di ninnu ma mhm. alu abbas abbas ka kɔlɛw ninnu fana ye sherifuw ye ko jaka tɛ di ninnu ma ninnu bɛɛ ka kabilaw bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na bi nka hayidaraw de kɛlen don ka ninnu tɔgɔw tunun ko n'o tɛ sherifu ka ca nka hayidaraw ye fitinin dɔrɔn de ye a cɛ la sabula ala kira yɛrɛ tɛ hayidara ye fatima tun tɛ hayidara ye nka min ye eh, serifu tɔw ni min ye eh, olu bila hayidaraw duguma o de an ba fatima sababu ye sabula olu bɔra ala kira yɛrɛ la direct sabula olu bɔra ala kira denmuso la ɔ nka sherifu nin kabila duuru de don banu hashim alu ali alu jafar alu aqil alu abbas o tuma nin kabila duuru ko a tɛ bɛn jaka ka di ninnu ma nka mun de la a tɛ bɛn jaka ka di ninnu ma nin ala kira ka kumakan dɔ ye sallallahu alaihi wasallam muslim bɛ min lakale ala kira ko inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammad i k'a dɔn jaka nafolo ani sarakati nafolo ko o tɛ bɛn ala kira ka kɔlɛ si ye innama hiya awsakhu nas ko jaka ye maaw ka nafolo nɔgɔ ye sarakati fana ye maaw ka nafolo nɔgɔ ye o tuma hali an bɛ sarakati minnu bɔ tan nɔ dɔrɔmɛ kɛmɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ fila Awɔ. haramu don serifuw k'a minɛ awɔ hayidaraw fana b'o serifuw cɛ la an bɛ dumuni minnu tobi Awɔ. nin ye sarakati dumuni ye o tuma n bɛna a di fure ma haramu don serifuw k'a dun n'u y'a dun dɔrɔn u ye haramu dun ɔ nka s- ɛ, janaza don dumuni denkuni don dumuni kɔɲɔ don dumuni an b'a fɔ ko sarakati don mɛ sariya la olu tɛ sarakati ye dɛ a bɛ fɔ olu ma ko hadiya aw bɛɛ bɛ se k'o dun nka ni fatuli kɛra ka ban an bɛna dugawu kɛ an ka fure ye nin don in na dumuni min bɛna tobi o tuma a tigilamɔgɔ n'a y'a ŋaniya ko sarakati don serifuw man k'a dun nka n'a y'a ŋaniya ko hadiya don serifuw b'a dun n'a y'a ŋaniya fana ko sarakati don e y'a ŋaniya sisan o tuma n bɛna sarakati bɔ n ka silamɛ furew ye i ye malo san ka kantigɛli kɛ ka dumuni tobi e yɛrɛ man k'o dun n'i y'o dun dɔrɔn i ye hakɛ min dun i kan k'a sara fantanw ye nka i b'a ŋaniya de ne bɛna sarakati bɔ n ka furew ye n yɛrɛ bɛ dɔ dun n'i m'o ŋaniya ka fara a kan e ka sarakati dumuni tobi e yɛrɛ ka tila k'i sigi k'o dun o tuma k'i kan k'a sara o de la i m'a ye an ka eh, tuma dɔw la dɔw bɛ sarakati bagan faga misi bɛ faga ko sarakati don an ka cɛkɔrɔba ye an ka musokɔrɔba ye ale min yɛrɛ ye misi faga misi biyɛn o bɛ jiran ka di ale ma sɔn o bɛ jiran ka di ale ma file o bɛ kɛ ale ka na la e y'i yɛrɛ de daamu wa i y'a di fantanw de ma a fɔ i ye fɛɛrɛ kɛ k'i ka miɲɛ lada dɔrɔn nka n tɛ se ka n ka miɲɛ lada ni n m'a tɔgɔ da fantanw kun ɛ e ko fantanw misi yɛrɛ dumanma yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ dira e yɛrɛ ma o ma di fantanw kɔni ma tugun o tuma sarakati n'i bɛna a bɔ i ka furew ye i b'a ŋaniya k'i yɛrɛ bɛ dɔ dun nka ni hadiya don ŋaniyali ko t'o la i yɛrɛ b'o dun serifuw b'o dun mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se k'o dun nka n'i y'a ŋaniya ni sarakati ye fantanw ni dɛsɛbaatɔw dɔrɔn de b'a dun maa minnu bɛ yen fana hali n'olu tɛ serifuw ye n'u ka san kelen ani tile kelen balo b'u bolo a dunni tɛ daga olu fana ye o tuma sarakati ye nafolo nɔgɔ de ye k'a tɛ di ala kira ka kɔlɛw ma nka an ka sariya gafa dɔ bɛ n'o ye jawahirul ikilili ye ale b'a fɔ an ɲɛna a ko n'i y'a ye sariya y'a wajibiya ko jaka kana di serifuw ma mm. k'o de ye n'a y'a sɔrɔ serifuw ye baanaw ye mm-hmm. walima silamɛw ka nafolobon bɛ yɔrɔ min nka nafolobon in bɛ fɛn di serifuw ma mm-hmm. min b'u wasa u ka balo la mm-hmm. nka n'a y'a sɔrɔ silamɛw ka nafolobon tɛ yɔrɔ min wa serifu ninnu fana fantanw don kɔngɔ ni siyɔrɔko bɛ ka u dɛgun u bɛ dɛgun ni tɔɔrɔ la o tuma ko o kuma de la dɛ k'olu ka kan ni jaka ye ka tɛmɛ bɛɛ kan awa ni maaw ɲinɛna u kɔ pewu k'olu de ka kan ni jaka ye o kuma la ka tɛmɛ bɛɛ kan o tuma a b'i komi waati a koronna an bolo alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko an ma la tahillu sadaqa li ali muhammad sarakati nafolo sarakati dumuniw jakaw ko ninnu tɛ daga alakira somɔgɔw ye n'o ye sarifuw ye o tuma ni maa min bɛ walawalali wɛrɛ nɔfɛ nin kuma in na o tuma